moni ndine jack nde takumananso pamacheza all right Ah, kwatanganidwatu ku malawi very busy country eti ndi zonse zomwe zochitika za makampeni chanichani koma ife macheza kupitirira ndiye nkhani zingapo monga mwa mwambo wathu wa macheza ndiye inu tagwirani chakumwa ine changa chili mu tambla ya blue tiyeni ticheze nde nkhani yoyamba tiyeni tipite ku ghana ndikamba nkhani yomwe inachitika ku ghana banja lina la amudaaga linachoka ku switzerland after kukhala ku switzerland zaka 30 kugwira ntchito kumene kuja kuseva ndalama anamanga nyumba kwawo ku accra accra anabwerera kumeneko ndi kupanga retire eti abambowo anali ndi zaka 69 akazi awo 62 chinyumba chabwino anayikakonso cctv ndi anabwerera anapezeka kuti tsiku lina anapanga host anthu kangati kapate eti anthu 7 anachezacheza anthu aja atapita usiku kunabwera munthu wachifwamba nde matupi awo anazapezeka tsono apolisi akhala akufufuza kunena kuti wapanga chipongwechi ndani nde zimavuta komano akuti m'nyumba mwawo anasiya cctv eti anayikamo cctv nde akuti munthu anaonekadi ndithu anavala chimaski chake anabwera m'nyumba analowa Atapeza abambowo amalalatira mmene amabaya ndi mpeni, amalalatira ati amauza kuti inuyo munali kunja mwanjoyanjoya kumeneko, mwaphunzitsaphunzitsa ana anu, anaphunzira anachita bwino, ifeyo tikungovutika kuno, ine ndine osaphunzira chifukwa chani? Chifukwa cha inuyo, nkumabaya eti. Amachita kumveka amalalata amalalatanso mchizungu osatinso mchiyankhulo chakwawo eti kunena kuti munaphunzitsa abale anu ifenso musanatiphunzitse ana anu ndi ophunzira ife tikuvutika why kenako nkungomveka akuwayitana amayiwo amayiwo ati anali ali kubafa amayi amasamba kuwayitana kuti iye amuna anu avulala tabwerani mudzatani mudzathandize koma mapeto ake anabayanso a- a- amayiwo anapha onse awiri nde akuti apolisi sakutha kumpanga identify munthuyo Koma aika zithunzi zake atavala chimaski chakecho ndi mawu ake nde apempha anthu kunena kuti amene atakwanitse kumupanga identify kapena kuthandiza apolisi kuti amugwire amupasa 14000 dollars. nde mwina izo zithandiza kudabwitsa kunena kuti tsono munthu ukukwiya chifukwa chakulimbikira kwa anthu ena ende ayiwowo alimbikira zawo aphunzitsa ana awo achita bwino ndi munthu udzikalalatira kunena kuti ife tikuvutika bwanji inuyo mukuchita bwino zovuta kuzimvetsetsa eti koma akuyenera kukha mmene zikumvekera akuyenera kukhala munthu oti akudziwana naye kapenanso wachibale amene oti mwina amafira entitled kuti awawa akuyenera kutithandiza ifeyo sort of koma zosakhala bwino eti nkhani imene inali update chabe ya ku ghana ndi banja la amutaga nde nkhani ina ku china robot marobot awo amapanga ma humanoid robot zokhala ngati anthu zokhala ngati anthuzo apangano yomadzisintha yokha batire kunena kuti achiyika batire chotchaja achidzipanga zomwe chikupangacho batire chilikumatha chikumanyamuka chokha kukadzisintha batire

Maiko anayamba kumenyana over 100 years ago akumenyanirana malo apa border chifukwa chonena kuti France inatenga Cambodia eti Cambodia inali under France nde France inadula malire i- a- pa border kunena kuti mbali iyi ikhala Thailand mbali iyi ikhala Cambodia koma vuto lake ndilonena kuti sanadule bwino malowo anapezeka kuti tempo imodzi ya ku Thailand anapezeka kuti ayisiya mbali inayo tempo yoti eni akewo amaitani amaidalira nde nthawi zonse amati akati afune kuchita claim tempo ija amayamba amayambana enawo amati yayi ndi kwathu pamene enawo akuti yayi anthu anadula udyo malo tempoyo ndi yakwathu nde nto- zitopotopo zake zili around nkhani zilizo zimenezozo chifukwa chonena kuti sanadule bwino malirewo ndi anthu amakhalira kuyambana mu may anayambananso mu 2008 anayambananso ndi apa kuchokera pa 24 july anayambanso kutani kumenyana mpakana amwalira anthu 15 anthu pafupifupi 130,000 athawa mderalo chifukwa chonena kuti akugendana ndi zida nkhondo yonena kuti sikuyenera kuchitika kwenikweni si nkhondonso yoti nkunena kuti nkhondo tikhoza kungoti ma tensions around pa border area zikadapitirira aliyense akupanga blame nzake mbali iliyonse kuti olakwa ndi awa ndetu mwa kuti bola isapitirire kusanduka nkhondo nkhondo at the moment si nkhondo yochita kuti nkhondo yo update ya ku thailand and cambodia pamene ku ukraine hmm, azelenski tu zawavuta chifukwa chonena kuti anthu awo awaukira usati zocheza eti Nkhani zinayamba kumveka kalekale za corruption ku Ukraine. Corruption ina imagona pa ndalama zomwe zimabwera kuchokera maiko ena amene amapanga donate zogulira zida zichani zonse zija. Anthu amakhalira kunena kuti ndalama sitikuona kuti zapita kuti. Ndalama sitikuona kuti zapita kuti. Nde ali ndi mabungwe awo kwawo kwa anti corruption bureau chani chani. Nde kwapezeka kuti akutulutsa lamulo lot thetsa mphamvu mabungwe othana ndi katangale nde anthu akwiya kwabasi ndipo anthu akupanga ma, mademo ali mmisewu ndi maprotest akulu kwambiri chiyambireni ulamuliro wake izo nde zikuchitika ku ukraine angoonjezekera onjezekerabe anthu kuwaukira ndani kuwaukira president wawo Update ina ndi ya Russia, ndege ina ya Russia yagwa ati inanyamula anthu 49 ena akuti inanyamulanso ma coffin kaya imapita kuti. Yapezeka kuti imayenda bwinobwino imafuna kukatera nde imakanika kutera, yayesera kutera kangapo ma approach angapo yakanika nde inakhala ngati yabwerera kuti ikazungulire ibwererenso ikatere. Koma pobwereranso uko mpamene atani, inakhala ngati anthu sakuyionanso. Ndiye amanena kuti ya ndege ija yasowa, ndege ija yasowa. Kenako ayipeza kuti ikuyaka mu mthengo mwina mwake kuti atani, yagwa ndipo anthu onse atani, athera pomwepo. Nde, ndege, mm, ngozi lately it's just a bit too much. Nthawi zonse kumakhala kuti ndege, ndege, ndege, ndege zosakhala bwino eti. munkhani zina a NASA atulutsa ndege yawo yanyuwani akuitchula kuti x59 quiet supersonic Eh, tayioneni ndege kutsogoloko ngati ngati ikubaya koma akuti it's quiet sungayimve iyi olo idutse pokhapokha mwina uchite kuyiona it's so fast supersonic speed ayitulusa ndipo akuyipanga test panopo ili mma testing phases kuti aone ngati itayambe kutani itayambe kugwira ntchito mmene akutani akufunira ayikonza kuti ikhale yochepa phokoso kusiyana ndi concorde chifukwa anthu paja concorde anadana nayo kwambiri imati ikanyamuka kuphatikiza sonic boom chimakhala chaphokoso kwambiri chikamadutsa nde iyi ndiyopanda phokoso komanso kunsongako ayipanga kuti ikhale yosongoka choncho kuti izithana ndi ma shockwaves kuti ikamawombana ndi mphepo eti mmene ililiyo pointed choncho mphepo ija izingokhala ngati yangodutsa kukhala ngati kungosalaza kwinako sizikumana ndi ma turbulence ambiri ichi chizingothamanga akuti speed yake ndi 1.4 mach imene ili 1510 kilometers per hour eti akuti zinyamuka kuchoka ku london kukafika ku new york in 90 minutes kapena mwina tingafananize kuti mwina kuchoka ku lilongwe kupita ku london in one hour eti nde ulendo wake wa fast kungopezeka kuti wangoti fuu wakafika ilibe windscreen kapena titi window kutsogoloko eti nkovindikira akuti anangoika makamera kuti adziona kutsogolo z- through makamerawo zoopsatu kuti uziyenda ulendo opanda window eti injini yake ili pamwamba pansana pa ndegeyo nde ili mu testing phase chifukwa choti afuna amve feedback kuchoka kwa anthu mma cities amene atadutse chani kunena kuti akuziona bwanji eti imeneyo nde update ya x59 quiet nde kwa lero tithere pompa tisachulukitse gaga mdiwa tacheza mukhale ndi madzulo opambana zikomo kwambiri